tikulandireni tikulandireni tikulandireni pano pa friends connect malawi mpulogalamu yathu yalero tikhala tikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national direc, campaign director wa chipani cha utm pulogalamu timafuna tikhale nayo dzulo koma zinavutirapo ndithu chifukwa cha connection nde pulogalamuyo tiyipanganso lero kuti ndicheze nawo achikulire amenewa kuti timve kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankhozi pokhala iwowo a national

Kwa amene mukutijoina kumene pano pa Friends Connect Malawi, m'programu yathu ya lero tikhala tikucheza ndi Honourable Lucius Banda amene ali National Campaign Director wa chipani cha utm. Khala nafeni pano timvere limodzi kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhalepo pa 21 May. Khala nafeni ndithu.

tikulandireni nonse amene mukutijoyina pano pa friends connect malawi mpulogalamu yathu ya lero pano pa friends connect malawi tikhala tikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm tati timve nawo kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhalepo pa 21 may khala nafeni ndithu

kwa amene mukutijoyina kumene pano pa friends connect malawi tikudikirabe honorable lucius banda kuti atijoyine pano pa friends connect malawi mu programu imene tifuna timve kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhale pa 21 meyi khala nafeni ndithu

amene ali national campaign director wa chipani cha utm tikulandireni bwana zikomo kwambiri moni nonse moni nonse ndathokoza kuti takumana poyamba ndipepese chifukwa cha dzulo komanso ndipepese kachiwiri ndinakhulupirira kuti ndikwanitsa kukhala ndili pa khomo koma malingana ndi mmene zinthu zilili ah, ndalephera kuti ndikhale pa khomo komabe tiziyankhulana ndili chonchi mshuwa mundikhululukira

komanso ambuye akaika dzanja anthu akatipasa voti tipitirizanso chikadutsa chisankhochi mwachidule nditha kunena kuti ndi mmene ndingalongosolere kuti lucius banda ndi ndani ndiye ndiyambira kumbali ngati ya ku constituency yanu ku balaka mukukonzekera motani kuti mupange defend position yanu ngati member of parliament ku balaka Ah, sikuti ine ndikuchita kuvutika nazo kwenikweni nkhani yayikulu nkungowaonesa anthu zimene tapanga okha achita assess poti mumadziwa anthu amayembekezera zinthu zosiyanasiyana uh, komabe kwa ambiri amene amamvetsetsa mmene zikuonekera zikuoneka kuti nizotheka kuchita return uh, the constituency chifukwa taika list ya zinthu zimene tapanga zimene tinakwanisa mu zaka 5 komanso anthu ambiri ndithu amene akukhala ku constituency ko ali okhutira ndi zimene tapanga so sitikuchitosowa kulimbana nazo kuti bwanji timangozisiya m'manja mwa anthuwo ndi mulungu kuti ngati anthu angaone kuti tipitilize tipitiliza ngati singakhale motero zikhalanso motero ndithudi nde nkhani yayikulu ndi yakuti inuyo panopa munapita ku chipani cha utm koma ndi- panonso ndinu ngati national campaign director wa chipani kodi chipani Yes, cha sir. utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikhaleko pa 21 meyi kodi nanga kugwira ntchito ndi dr saulos chilima ndi kotani? Ah, kugwira ntchito ndi Dr. Chilima ndi chinthu cha strange kwa ine chifukwa poyamba chimene ndaphunzira pogwira nawo ntchito ndi zinthu ngati kusunga nthawi zimene mundalemu kumbuyoku sindimaziwa kuti msonkhano wa pabwalo uja umawuza anthu kuti tikumane wani koloko nkukhala wani koloko yomweyo ndaziphunzira kwa iwowa komanso ndine hard worker pa chibadwa changa koma I've never seen someone who works so hard like him zandiphunzitsa zinthu zambiri zatsopano zimene ndimaona kuti sizimachitika kwenikweni ndife amalawi uh, kulimbikira pa chinthu kukhalanso ndi determination komanso confidence ndaphunzirapo kwambiri uh, ndaphunzirako zambiri kuchokera kwa apresident athu a utm uh, dr saulos chilima Ah, komanso mutha kundivomereza kuti ndi munthu amene amayambisa zinthu chifukwa ndikamati mundalemu ndakhalamo chisankho ichi chimene ndikupanga nawo ncha nambala 4 kukhala active kuti ndikuyima nawo um, koma nditha kunena kuti sindinaone masanja Malawi muno ma politicians agwiritsa ntchito masanja a standard ngati amene agwiritsa pano ma live rallies zayamba ndi iwowo ndithu achita set a standard which is very high, which actually most parties are following and it's, it's very beautiful. So munthu akamakhala pace setter akhoza kukhala mtsogoleri ndithu. Akamakhala pace setter a- am- amatha kukhala mtsogoleri wabwino chifukwa ndi munthu amene amayambitsa zinthu zabwino zimene wina aliyense akhoza kusatira. Ndi- ndi- ndi- ndimawerenga okay ndikutengani mbali imene munali ku ku parliament for parliament pamene atsekera panazabwera Mm. nkhani imene ankafa ma MP munapempha kuti anti-corruption bureau ikhale yoima payokha. Ndikukhulupirira kuti Yes. inuyo Honorable Lucius Banda munali munthu mmodzi amene munavotera kuti eh, ndedi anti-corruption bureau ikhale Mm. yoima payokha. Koma Yes. panapezeka anthu ena amene anakana kuti ACB ikhale yoima payokha. Ndiye funso langa ndi lokuti Anthu amenewo ambiri anabwera ku UTM. Ndiye ine mu maujani anu, mu manifesto yanu mukunenetsa kuti muzaonetsetsa kuti ACB ikhale yoima payokha. Kodi zizatheka bwanji mm. ulendo unowo pamene anthu amene anabwera ku chipani cha utm ndi anthu amene mm. anakana kuti bill yoti ACB ikhale payokha kodi zizatheka bwanji mm. mukadzalowa mboma utm kuti ACB izakhala payokha? Well, sitingayankhe conclusively kuti ndi anthu onsewo ndi amene adakana eh? koma koma nkutheka kuti ku nthawi tikatengera imeneyo mayina mayina a anthu amene anali mbali ya boma ndi anthu omwewo eh, amene abwera tsopano ku utm kodi bill imeneyi kuti inuyo aku utm mukuona ngati mudzayipanga kuti acb izakhale yoima payokha acb izayenera kukhala yoyima pa yokha chifukwa ambiri ndi amene tikufuna zimenezo kwa anthu amene adavomera nthawi imeneyo kuti adakana nkutheka kuti they were following their loyalty ndipo amalawi ochepa amene timatha kuchita place our principles pamwamba pa ma loyalties nthawi zambiri anthu amasatira chimene chipani chawauza kuti a chipani chanena mwakuti amapanga chomwecho ndiye nkutheka kuti nthawi imeneyo their loyalty was to dpp which was the ruling party imene imafuna kuti acb isakhale independent but i'm sure for them to be able to say let me go ku utm adadziwa kuti kumene tikupitako ndi another organization which actually thinks the other way round so i am sure those people must be changed in, te- in terms of their thinking uh, mindset komanso nkutheka kuti akachita conform with the principles of the new organization zimene zili zokhuza kuchita set uh, udindo umene wa anti-corruption bureau chief kuti azikhala independent Nde mu mu manifesto anu mwanenaso nkhani ngati ya quota system eh? kuti mufuna quota Yes. system ndithu izathe. Koma ndikabwerera kumbuyo nthawi imene olemekezeka Do- Dr. Saulos Chilima ndi amene ankapanga handle ma reforms a, a, a quota system. Kodi ndi chifukwa chani Hona- honorable Dr. Saulos Chilima sanapange zako ku- kuthetsa kwa quota system pamene iwowo Ntchito inali ndithu yawo yokuti ma reforms anali mmanja mwawo. Ndi chifukwa chani ankadikira kuti azapange chipani chawo kuti azathese quota system pa Malawi. Mukhoza kundivomereza kuti nkhani ya ma reform mmene idathera tonse tikudziwa kuti idatherano mokuti munthu akupanga zinthu zija kenako tinangoona kuti a ah, wachosedwako kumene kuja. Nkutheka kuti mwina ma arguments ngati amenewa anayamba kubwera kuti "Ah, izi bwanji izi bwanji nkumene timaona kuti munthu uja ntchito ija amulanda and it shouldn't surprise you kuti in the end iwo anangochita decide kuti "Ah, let me do zinthu zina zosiyana ndi izi nkutheka kuti zinthu ngati zimenezo kusagwirizana ndi ma authorities pa view yawo ya zinthu ngati quota system nkutheka kuti nchimodzi mwa zinthu zimene zinapanga mwina kuti ah ineyo kulibwino if anything ndingopanga za mtundu wina kuti zinthu zimene ndimafuna zija ndizazipange ndili pa, pamwamba because chimene mukudziwa achimwene kuno ku Malawi munthu ukakhala pansi kuyambira vice president kumapita uko sukhala ndi mphamvu kwenikweni yoti nkuchita nkulamulira kwenikweni oti zimandidabwitsa anthu akamati ah, tikanena mbali ya dr saulos chilima anali vice president wa dziko ndipobe akadali vice president wa dziko ndi chifukwa chani sanathetse vuto la quota system bwana ah, ku malawi akati vice president ndi almost ngati munthu oti wangokhala ngati kachikwangwani somehow mawu amene ananena dr bakili muluzi kuti wapakaliyala sayimba belu muziwakumbukira mawu amene aja ankamveka ngati nongocheza koma ndi oona ndithu zimatheka kuti vice president alipompo koma mwina bwana nkumachoka dziko lino kupita kukayendera dziko lina nkusiya udindo wa vice president kapena woyang'anira dzikoli kwa minister vice president alipo takhala tikuziona kambirimbiri pa ichi vice president samakhala ndi mphamvu mdziko lathu lino chifukwa chake ife ngati utm tikusindikanso pa mfundo kuti payenera kukhala njira yoti mpando umenewu wa vice president tiuwunikenso bwinobwino kuti usakhale mmene ulili panopa kuti azikhala munthu wokuti wina akakhoza kungomuseweresa mmene angathere so sitingachite blame kuti bwanji sanapange zimenezo pali zinthu zambiri zimene akadakhumba akadapanga koma munthu uja anangokhala no ngati kumangoyang'ana kuti nanga nditani ndakumvani pamenepo honorable lucius band ndiye ndi- ndiku- ndifuna ndifunse nawo kodi zisankho za pa malawi Doc- uh, honorable Lucy- Lu- lucius banda kodi zisankho za pa malawi zimabedwa Kwa amene mukundijoyina kumene pano pa Friends Connect Malawi, ndikucheza ndi Honorable Lucius Banda, amene ali National Campaign Director wa chipani cha UTM. Ya, ndiye funso langa ndimafuna ndifunse nawo. Ndikukumbukira chipani cha UTM chopangidwa fomu ku Masintha Ground. A president anu amene ali Yes. Dr. Saulos Chilima ananena kuti ife zobera mavoti izi timazidziwa timasewera game imene ndipo chaka chinochi kulibe kubera mavoti ndi ndimafuna ndifunse nawo kuti kodi zisankho za pamalawi zinayamba zabedwapo nanga ndi chifukwa chani a dr saulos chilima amakhala akunena kuwauza anthu kuti zisankho izi zizibedwa ndi chifukwa chani akumayankhula mawu amenewo pafupipafupi zimene zafika kuti mpakana panopa a president athu profesa arthur peter mutharika nawonso ayankha mawu amenewowo kodi zisankho za pamalawi zimabedwa Ah, pali a growing myth imene idakhazikika mwa wanthu kuti chisankho abera chifukwa pa zisankho zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomu nthawi zonse kwakhala kukumakhala chipani china kapena zipani zina zimene zimanena kuti atibera ndiye pa ichi anthu amachikhazikisa kuti chisankho chimabedwa sindingakhale ndi umboni kuti chimabedwa kapena sichibedwa chifukwa sindinaberepo ndi knowledge yo ndilibe koma chifukwa choti anthu ena amanena kuti chisankho chatibera ndikuganiza kuti zimenezi ija zili ndi vuto limodzi kuti zitha kufoola anthu ena amene akanatha kukavota amayamba kukhala ndi mind yokuti ah ndikatayiranji nthawi kukavota pamene timamva kuti taberedwa ah ine ndingozisiya that's why atsogoleri ambiri akhala akumasankha kulimbikitsa anthu kuti musafooke kavoteni chisankho sichibedwa ndi udindo wa mtsogoleri wina aliyense kulimbikitsa anthu kuti kavoteni chisankho sichibedwa ndamvanso ngakhale a dr lazarus chakwera akhala akumanena chomwecho Ah, kungoti anthu amanena mosiyanasiyana Ah, mmene amanenera achilima anthu ena amaona ngati kuti mwina pali china chake chimene chili behind koma the whole idea ndi yokuti anthu akavote asabwerere mbuyo chifukwa tikufuna mavoti voter apathy is very bad anthu akapanda kuvota sadziwa kuti akuvotera zimene sakuzifuna so atsogoleri amangoyesetsa kuwauza anthu kuti akavote koma sikuti pali any sinister intentions uh, as i don't think there's anything that is uh, hidden that i think can be there koma of course here and there sulephera kumamva ma issues koma dr saulos chilima anapitiriza ndithu anafika potchula mayina ndiye zitakhala kuti nkhani si zoona ndi chifukwa chani anawatchula mpaka a honorable dausi kuti iwowo ndi amene anaotcha maofesi a mec Ah, sindingathe kuwayankhira ah, poti nanga si that was a personal issue komanso mmene mukudziwa mm, zikuoneka ngati tsopano zalowa ku court so uh, it will not be easy for me to comment on that one as it is uh, traditionally uh, it will be contempt komano Ah, ndinazimva nanenso zitatchulidwa zinthuzo ndithudi ndi abwino nde ndi- ndikutengerani term yoma term imene inakhala ngati inavuta ya malemu bingwa mutharika mzimu wawo uwuse mumtendere kodi chimene anthu muma anthu mukumanena kuti dr saulos chilima ndi munthu wabwino kwambiri akhoza kusintha dziko la malawi tikatengera chaka chimene malemu bingu wa mtha anatisiya president athu chimene chinapangitsa chinampangitsa munthu amene amakonda dziko lake kwambiri kuti ali athandize chipani cha dpp kuti chibwerere m'boma ndi chani pamene anthu anatopa nacho chipanicho chimene chinapangitsa acha- a- achilima chinali chiyani Ah, nkutheka kuti anthu amayang'ana ntchito imene adagwira malemu dr bingu wa mutharika chifukwa kwa munthu ngati ineyo dr bingu wa mutharika anali ndi ma weaknesses awo ku mbali ya umunthu uh, humanity pena ndi pena that's according to me koma ku dziko lonse ngati president tinene zoona anali ndi masomphenya amene munthu aliyense ngakhale ukhale mdani wawo koma umathabe kuona kuti ah komatu munthuyu ali ndi masomphenya pena pake uh, tizinthu timene anayika in place tinali togwira mtima uh, atazamwalira two years ya ulamuliro wina idabwera idapanga anthu kuchita appreciate ulamuliro wa bingu wa mutharika uja kwambiri ngakhale zina ndi zina zinasintha komabe timatha kuona kuti timatha kuona kuti tikupita kuti chifukwa choti ino pena zimatengera kuti chitsime chiwume kuti udziwe kuti chinali chakuya so zitatero mpamene anthu ambiri adaona kuti ah komabetu akanakhala anthu omwe aja mwina zikanakhala zabwino so kuganiza kunali kuti ah si dzina ndi lomwe lija maganizidwe ndi omwe aja and then kungozapeza kuti zikuchitika mwa mtundu winanso osayembekezera mmene zinalili nthawi ya bingu ija ndikungoganiza kuti nchimenechocho chimene chinapanga kuti ah, tiye ti- ti- tibwereze a- achina mutharika ya koma chimene funso langa ndi lakuti poti nthawi imeneyi amene abingu asanatisiye malawi inali pa- pa- pa ululu ndalama zinkasowa forex kunalibe m'zipatala munalibe munalibe mankhwala ndiponso anthu ena anapita kuti anaphedwapo chifukwa cha ma demonstration ndi munthu wokonda dziko lake angathandize chipani chacho kuti chibwererenso m'boma nanga si zinthu timaziona malingana ndi malo osiyanasiyana amene tayima ineyo alipo atsogoleri ena amene mzimene ndakhala ndikuyimba mbuyomu ndi moyo umene ndinadzamvetsetsa later on ndinadzapeza kuti ngakhale amavutika chimene amavutikira ndi chinthu chosiyana ndi zimene timaganiza. Mavuto amene anakumana nawo a- a Bingu nditha kukutsimikizirani kuti zimaoneka kuti munthuyu anali performer koma zinthu zina zimene amakanira azungu mwina zinthu ngati kumpasa discipline ah, ambassador wako amene uja high commissioner wa ku britain kumuthamangisa ndi zinthu zimene mwina zinayamba nokubweretsa timavuto kuti no maiko no ayambe kutichita squeeze kenako zinthu ziyambe kuvuta osati kuti munthu amalephera performance as such komano kumakhala timalo toti tina timene maiko ena amafuna tipange timene tikapanda kutsatira zimakhala vuto you can remember that famous devaluation imene bingu ankaikana It is that devaluation imene tinene zoona later on ndinazamvetsetsa kuti ah, mkulu uja amayikana chifukwa cha ichi chifukwa idasinthiratu zinthu so ting'ono ting'ono ngati timeneti tinayamba kubweretsa mavuto of course tinene zoona ifeyo tinali ku opposition yake so we could use every weapon eh, you know african politics kumuchita discredit koma apa ndi pena zina ndi zina zinali zoti zinali zabwinobwino that's why anzathu adaona zimenezo nkuona kuti akanatha kuthandiza Ndi- o, ndi- ndibwera tsopano kumbali ngati yanu ngati ma mp kodi chimene chimavuta ma mp a pa malawi kuti aka- aka- akawasankha kuti akayimirire ku nyumba ya malamulo Sa- sapanga zinthu zimene anapanga promise kapena tizinena kuti atsogoleri a zipani zanu amakhala kuti akusinthani kuti simungapange zimene munawuza anthu poyamba Ah, kunena zoona ntchito ya ump ndi ntchito yodabwitsa kwambiri chifukwa ukakhala kunja kuno zimene umaona si zimene zili mkati ukakhala kunja umayembekezera kuti mkati muja zinthu nzabwino kwambiri anthu amamutenga mp uja kuti ali ndi mphamvu zonse ali ndi ndalama zoti akhoza kutukula dera nchifukwa chake anthu ambiri akamakapanga kampeni amayankhula zinthu zosayenera kuziyankhula ndinamumva wina akunena kwathu kuti azamanga tala aza- azapanga tala nsewu koma ukapita ku parliament kuja nkumene umachita discover kuti kantchitoko ndi ka umessenger basi kukatenga mavuto kwa anthu kuzapereka ku parliament kukatenga kathandizo kaja ukakasainira kuti kapite kuti kapite ku assembly ndalama sukhala nazo access cdf yeniyeni ija imene amati timapatsa 23 million mp sikuti imabwera mthumba mwako kapena ku akaunti kwako imakakhala ku assembly kumene imakachitidwabe discuss ndi kagulu and if they frustrate you there basi zakuvuta so ndimaona kuti anthu ambiri perception imene amakhala nayo ya mp akamuona mp amaona thandizo lawo lopezekeratu pamene ndi munthu amene amalandira ndalama imene tinene zoona ndiyomvetsa chisoni mukachita compare ma demands amene amachoka kumuzi ndiye chimenechichi chimasintha ma mp pena ma mp amalephera kuti akhale kumuzi chifukwa choti akudziwa kuti akuyembekezeredwa kuonekera pena paliponse mapepa sande mwambo wa ufumu zinkhoswe china chilichonse amayembekezerako ndalama koma munthu yo salary yake mukachosachosa zonse kandalama kochepa kwambiri and it's, it's in the public domain it's, it's, it's way, way less zokuti mukhoza kumva chisoni kuti where do they expect this guy to get the money from so amakhala ngati munthu uja wasintha chifukwa reality has now crept in and it's not as it was looked upon before ndiye kuja ndi constituency yanu ku ku balaka ndi ma challenges atiwo amene mukuona ngati kuti mumakumana nawo mukakhala kuti muli mbali yotsutsa munali mbali yotsutsa kodi inu anthu otsutsa mumapatsidwa chithu chithandizo kuti mukhoza kutukula madera anu kaina zimatengera mbali imene uli ndi zovuta kwambiri ma constituency ngati aifeyo uh, amene mwina amakhala very volatile in terms of politics imene inalili term iyi ineyo ndidapikisana ndi munthu amene pakali pano ndi first lady so expectation yanga inali yokuti tigwira ntchito limodzi chifukwa anzanga wapeza mpando wapamwamba kwambiri mwina azindigwiritsa ntchito ngati mp zimenezo sizinachitike ndinayesesa kukhala pafupi ma pictures alipo ndikuwalandira akabwera koma nthawi zonse kumaoneka kuti sanali comfortable nane yayi kukakhala ku meeting kumene even mwayi woyankhula osandipatsa ndinapirira mpaka na some years kumene ndinaona kuti ah, i think i am not welcome ndidangoyamba no kumangoyesa kumagwira ntchito ndekha ngati mp kumayuza cdf kumayuza mabungwe achisilamu mabungwe achikhristu Nkupezeka kuti ayi, ndaika mijigo ndithu, mijigo yambirimbiri yoposera 60, 70 imene ndakhala ndikupempha mabungwe ngati Elephant, a Zamuzamu, Alibalaka Trust komanso ma Fathers a Mission akhala akumandithandiza. Pena kuyuza CDF tamanga tima school block ndi zina zotero. Koma ndakumana ndi ma challenge because there has been too much politics. Pena tikasainira MAREP 8 ija kuti magesi muike kwakuti ndi kwakuti ndi kwakuti. gavana wina apita kuti ayi magesi amene adabweretsa ndine so i- it has been a hard one but i have tried as an opposition member of parliament to do what i could do of course i could have done better ndikanakhala kuti ndili mboma but the beauty is the people understand and they know that i respect uh, the democracy that we the, the multi-party that we chose uh, some 25 years ago and i stick to, to the party which which ushered me until when I couldn't stick to it anymore. Chama. Nde pamenepo a Lucius Banda ndikutengereni ku manifesto wanu. Kodi manifesto wanu anabweretsa ngati nthumanzi pa social media. Pali zinthu zina zimene munayankhula zakupanga create ntchito. Anthu akufunitsa kumvetsetsa kodi ntchito zimene munanena zija kuti chipani chanu cha UTM chikalowa m'boma. Muzapanga deliver? Eh, zimene zijazi nzotheka kupanga deliver and i think eh, a president athu misonkhano ya kumapetoko akhala akumalongosola how you can create ntchito zambiri choncho akhala akumanena example imene akhala ikugwiritsa ntchito kwambiri ndi yachimanga kuti mukachiona chimanga chija muziyang'ana ntchito za anthu ambiri kuti poyamba kuzala ndi anthu kulima nkuzala chikati chimanga chija mukakolola anthu opanga masaka amapezapo ndalama anthu ogulisa akiteliki amapezapo ndalama mukafuna kuchisunga a storage a fumigation mukafuna kuti mupange nsima muyambe kudya pali ma kuyasa moto wamachesi apezapo ndalama nkhuni wankhuni apezapo ndalama kaya mukaphika pa magesi escom ipeza ndalama amachita breakdown ya zinthu zonse zija ndi amanena kuti ngati tingachite improve ulimi ulimi uja nkukhala to, to, to that level yoti is so sustainable that also can bring ntchito zambirimbiri mamega farm muja if you look at mamega farm amene akhalira ku, ku maiko anzathu aja kumene kumakhala ngati ku south africa kumakhala anthu amakagula ufa uh, zo- zopita ku chigayo zi- ku- ku- ku joni sindinaone zikuchitika process ya ufa imayambira kuyambira ku, ku famu mpakana kuyika ufa uja mmapaki if we can be doing those things anyamata ambirimbiri akhoza kupeza ntchito the problem ndiyoti amalawi tikangomva za ntchito ndiye timaganiza kuti mboma kuti onse aja akalembedwa mboma we are talking of kuchita improve industry zathu makampani ambirimbiri amene anafa mmalawi muno kunali achina Lever brothers kunali achina pig kunali chani kunali chani makampani ambirimbiri amene ada adafa ifa kuwadzutsa amene aja achina pew bnc zimene tikumakagula kunja timakagula kunja ngakhale ma toothpick kuchita encourage anthu nkumasema timene tija ndezi ntchito zimene chilima ama, amanena so ndizotheka angoti masapota amalawi aone mmene tapangira nde funso lina inali ya bullet train malawi ili ndi mavuto ambiri mbiri ndi chifukwa chani inu anthu a utm munka- munkayuza dzina la bullet train kuti mufuna kubweretsa bullet train ku malawi pamene dziko la malawi limavutika mbali ya magetsi mankhwala mzipatala mulibe ndi chifukwa chani magani timaganiza zinthu zazikulu osayangana kaye zinthu zimene zikuonesa kuti anthu akuzifuna nthawi imeneyo kwa amene mwatijoyina kumene pano pa friends connect malawi ndikucheza ndi honorable lucius banda amene ndi national campaign director wa chipani cha utm khalani nafe ndithu Ah, network yakhala ngati ya- ya- yavutirako pamenepo koma honorable lucius banda ak- abwerabe ndithu kuti timalize interview yathu limodzi pano pa friends connect malawi programu iyi tinayipanga ndi cholinga choti timve nawo kuti kodi chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho zimene zikubwerako pa 21 may Mmene ndakhala ndikunena m'mbuyo monse, pulatifomuyi ya Friends Connect Malawi ndi pulatifomu ya wina aliyense Mmalawi ndipo timabweretsa munthu wina aliyense, sitiyang'ana kuti munthu akuchokera chipani chanji. Ndiye tikhala tikupangabe mapulogalamu kutsogolo kunoko mpaka tsiku la zisankho lifike ku Malawi ndithu. Khala nafeni ndithu.

kwa amene muli joina kumene pano pa friends connect malawi programu yathu ya lero ndikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm khala nafeni ndithu ndikulandireni ndikulandireni achikulire pano pa friends connect malawi ndefunsa Kama limene kwambiri ndafunsa lisanaduke ndimafunsa funso la bullet train kodi ndi chifukwa chani inu ayu- ayutm koma mumagwiritsa ntchito kuti mudzabweretsa bullet train ku malawi kodi pakali panopa ku malawi tikufuna bullet train kapena tikufuna kuti mavuto ngati amagetsi kusowa kwa mankhwala mzipatala maziphunzitsa athu kumalandira ndalama zabwino ndithu kodi chimene muku- mukuona kuti chofunika kuyambirira ndi chani bullet train kapena zinthu zina ndi zinazo Ah, koditu munthu ukamapanga mapulani you don't dwell on the basic zinthu ngati zimene mwatchulazo zambiri ndi ma, ma, ma basic needs amene it's obvious kuti tiyenera kukhala nawo in fact as a country we shouldn't have been discussing those issues we should have passed that level way back that's why we would rather have the president kumatchula ma issues amene ali achilendo amene tidzatenge nthawi kuwachita facilitate kuti atheke koma zinthu ngati za magesi ndi zina ndizokuti ndi ma obvious issues zimene zitha kutheka kuti munthu ngati uli serious zitha you cannot even think about it ndingakuuzeni kuti towards ma election ma blackout anachepa which means it was doable koma it was just a matter of negligence because ikanakhala kuti inali vuto lalikulu tikanafika nalo mpaka lero koma leroli magesi akumayakako bwino akuchita behave bwino kwambiri kutanthauza kuti kwa ife ngati a utm we look at those things as a must we don't want to be discussing nsima anymore that's why we, we look at serious things anzathu maiko anzathu they are discussing ma

If tertiary education is, is taken seriously muli ndi ma universities ambirimbiri you have no reason kumapanga za quota system because quota system it's an issue yoti zaperewera ndiye tipanga bwanji uyu pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono koma zinthu zikakwana you don't have to go down to that so we look at kuchita fix problem yo holistically not ku- ku- kuma- kumawuza anthu kuti "Ah, tizanyotsola pang'ono pang'ono we, wa- we just want to go flat out and sort out the, the, the issue Nde tikawerenga ma manifesto anu a utm ndi zipani zina manifestowa akuoneka kuti ndi ofanana ndipo anthu pa nthawi timapanga timapita ku zisankho uko ku kampeni anthu ankanena kuti kodi ndi chifukwa chiyani nonsenu simunakhale ngati anthu amodzi kugwira ntchito limodzi ngati mumakondadi dziko lanu ndi chifukwa chiyani a utm mwapita panokha simunapange mgwirizano ndi anthu ena a zipani zikuluzikulu well um, ma manifesto atha kufanana komabe approach ya ma issues njosiyana ifeyo timakhulupirira kuti eh, dr saulos chilima ndi amene okhala mtsogoleri pa zifukwa he has the experience ya leadership wakhalako ngati mtsogoleri he's been a captain of industry uh, anagwirako ku makampani angapo amene mukuwaziwa bwinobwino and his performance was superb akhalako vice president aphunzira mmene zimayendera boma komanso mukhoza kumuona kuti munthu ali nkuthekera so mwina nkutheka kuti mu mgwirizanowu leadership imatha kukhala ngati ka- kavuto so ife tikuona ngati kuli bwino kungochita push uh, principle imene tikuyikhulupirira timazasiyana ma ideologies ndi zokhulupirira apo ndi apo that's why mwina nkovuta kungokhala limodzi kumapita limodzi nthawi zinanso kuphatikizana kumatha kupasana disadvantage pali zipani zina zimene zinali very popular ndi zimaopsa kwambiri until atapanga merge ndi ena ake basi nkuona kuti ah, morale yayamba kutsika Ndi- ndiye mutakhala kuti chipani chanu cha utm sichinapambane pa chisankho cha pa 21 may Mu- muzalolera kugwira ntchito ndi chipani ndi chipani chimene chitapambane pa nthawi imeneyo Ah, sitikuyikapo kulephera ngati option Siti- sitikulephera Ah, ti ma- maloto amene tili nawo ndi amene tingazagwirire ntchito tikawina Ah, kulephera sitikufuna kukulola ndiponso pemphero limenelo sitikufuna nkomwe kulichita ineyo sitilephera koma zitakhala zatheka kuti mwalephera mudzagwira ntchito ndi chipani chimene chizakhale mboma kodi pa mpikisano wina Ngati- uliwonse pamapezeka munthu mmodzi wowina si onse amapambana ndiye zitakhala kuti zatheka kuti simunachite bwino mudzavomera kugwira ntchito ndi munthu amene adzakhale m'boma pa nthawi imeneyo palibe chovuta kuvomera kugwira ntchito ndi munthu winayo chifukwa dzikoli ndi lathu koma kwambiri chenicheni chimene chidzachitike nchoti amene olepherawo ife tidzagwira nawo ntchito ife tikulamulira chifukwa ndife amene tiwina. Chabwino. ndiye ndi funso leti lakuti Alipo anthu ena amene nkhani ngati zakuti oh zoti am- am- abera mavoti abera mavoti za- zagwetsa m- ulesi ndithu. Kodi anthu amenewo amene zikukhala ngati they have already given up mungauze bwanji mungauze zotani pa zisankho zimene zikhale pa 21 May kufunika kwake kwa zisankho zimenezi? chisankho ichichi nchofunika kwambiri chifukwa Mukayang'ana mmene zikukhalira ine zikumandipasa picture ya 1994. One ndi silver jubilee ya democracy yathu ya multiparty m'Malawi muno. Papita zaka 25 chichokereni ku one party kubwera kuno. And mukhoza kuona kuti it's very unique kuti every young man is talking about change. Ndi change chimene anthu akufuna kuti tinachoka mu one party system tidabwera mu multiparty. Komano there has been need for change economically anthu tikungosaukirasaukirabe palibe amene anganene kuti uh, zaka 54 zathu za independence zabweretsa china chake ngati zikumafika point yoti tiyeni tibwe- tipange zinthu zikhale ngati mmene zinalili kale sikuti timatanthauza kuti kalero linali labwino kwenikweni ayi koma we are comparing the present and the past so chifukwa kale kanakhala labwino kwambiri sitikanalichita discard kulichosa ku- kudzera mu referendum kalero linali losasangalatsa komano tsopano lidafika pobowa nkumafika poti bola kale lomwe lija so uh, this election mmene timanenera kuti zili ngati anthu amene munali ku Ijipiti muli chipululu our ultimate goal should be kupita ku kenani osati kubwerera ku egypt ukoko option yobwerera ku egypt it's now the worst it's as good as chovala udasiya kuchivala komano chilipo pano chang'ambika kwambiri kusiyana ndi chimene chidang'ambika poyamba chimene ndachiponya koma nkatenge chomwe chija it doesn't mean chakale cha- chabwino he kupano the current has been so worse that it makes you think the past is better so we are telling people kuti no focus on the future which is utm it is the best nde nanga kwa anthu amene amanena kuti dr saulos chilima analephera ngati vice president

so kumuweruza vice president kuti adalephera based on u vice president ndiye mukhoza kupeza kuti ma vice president onse m'malawi adalephera chifukwa tikayang'ana kuyambira pachiyambi amalewezi ndi amuluzi kumapeto kunali kusemphana Ah, tikachoka pamenepo the next set ya chilumpha ndi ah, malemu a bingu wa mutharika mzimu wawo uuse mumtendere kunali kusemphananso ajoyce banda kusemphananso tafikapo onse apa mpaka pa chilima kusemphana ma vice president onsewo anali olephera so if we are going to judge vice president adalephera based on zinthu zimene zachitika iye ali pa mpando i- it's just being myopic Uh, kulephera azaweruzidwa atakhala pa mpando kumene mungoti angalephere kapena angakwanise koma ine mmene ndimamuziwira chilima siolephera he's able koma olo utakhala oziwa kuimba maka koma ngati kutsogolo kwako kuli munthu osatha kuimba iweyo kuimba kwako sikungamveke bwino so sitingamuweruze chilima panopa based on that position abwere pa mpando nde tizamuweruze bwino ndiye titengere kuti zimene zikuchi- tikumaona m'misonkhano kuti achilima apanga zakuti zakuti sazasintha atakhala kuti asankhidwe atakhala president wa dziko la malawi kusintha Mm. ah sindikukhulupirira choncho ine i look at him as a proud person i look at him as a proud guy who would wants to del- would want to deliver someone who would want to leave a legacy uh, tinene zoona chilima anali pa position yabwino akanatha kumangonjoya olo uh, whatever fell out with the dpp if there was anything he could still stick in there and still be comfortable koma he chose to leave that comfort zone and say look i want to assist malawi that spirit ineyo ndimene imandichita strike so i don't see how he will change tinene zoona pandalepa pali mitundu iwiri ya anthu pali anthu amene amachita climb into politics ndiye kuli anthu ena amene amachita descend down into politics eh? so you don't expect anthu amene timatsika kuchoka ku level yathu nkubwera ku ndale kuti tingasinthe because we have already been somewhere higher than, uh, than politics so I, i don't see why one would change ine i don't see how i, I, I can change when I became an MP because I think a position of being a, a celebrity a musician is a higher position kuyerekeza ndi kantchito aka kamene ndikugwira ka MP. It's out of passion. I, I'm sorry I may sound like kunyada pang'ono but it's the truth and a reality. And I think the same applies to Dr. Chilima. ndi anthu ena akhoza kudabwa kuti ah, honorable lucius banda timadziwa ngati munthu omenyera ufulu ndithu nyimbo zawo ankayimba za kumenyera ufulu chimene chinakupangitsani kuti mphana mufika kuti mukulo- kulowa ndale ndi chani kwa amene mukutijoina kumene pano pa friends connect malawi ndikucheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm nde nimafunsa honorable kuti chimene chinakupangitsani kusiya mu- munkamenya ufulu kudzera mu nyimbo palibe munthu amene Yes. ankayembekezera kuti inuyo mudzapanga za ndale chimene chinapangitsa kufika kuti kusintha maganizo mpaka mpakana kujoina politics chinali chani sometimes i believe in the philosophy ya malcolm x yokuti imafika nthawi imene you have to stop singing and start swinging uh, however i didn't stop singing i started swinging while i was still singing zina you try to say to say what you want done but then you reach a point kuti let me go there and try to do it myself of course it's not all the time that when you go there to do you are able to do umene umaganizira pena by being in there you understand things better you realize kuti hey kodi kani nchifukwa chake amapanga chonchi so koma you, you aona become kuona better imba nyimbo ya udf kawiri kuinena udf ena kunazimapita ku udf yes uh, kuchinena kudzudzula chinthu sindiye kuti chinthucho ukufuna chithe kapena you hate it it's basically kuchikonda kuti chi- chibwere in the right uh, position mukaziwona nyimbo zanga sindimanena kuti e inuyo ndi oyipisisa basi mu- muthe aa it's a warning kuti mukupanga zoipa mutha kupanga zabwino mukhoza kusintha so it's not strange kuchi, kuchiimba chinthu nku- kuchijowina maybe kuimba kutakanika ndakachijoyina kuti mwina nkachikonze and you saw how i was very strong in the udf the intention was udf should be such a good organization ndiye kuti ubale wanu pakali pano pa mtsogoleri amene aliko ku udf ndi ubale wabwinobwino ndithu ngakhale munachoka kuchipaniko

i don't think someone will, will say anandipeza nditapita pa msonkhano kuti chipani chimene cha choyipa chencha limene tipakira anthu andale i chose to keep eh, to, to, to move quietly nkukapitiliza uh, ndale zanga with a different organization because i, I believe in, in brotherhood i believe we can coexist but we can is- differ in terms of uh, i- ideology and, and how we, we judge matters so that shouldn't make us enemies Nde pano tsono ndikupatsani nthawi kuti muyankhule inuyo pokhala National Campaign Director wa chipani cha utm ndiye tikupatsani ndithu nthawi kuti muwauze anthu kuti kodi chipani cha utm muja achivotele chifukwa chon- chifukwa chani muwapatse zifukwa zake ndikusiyani bwalo bwalo ndilanu tsopano honorable Lucius Banda. zikomo kwambiri Anthu akungoyenera kuchisata nkuchivotera chipani cha utm. One pali zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba nchokuti ayang'ane kumene tachokera, zimene tayesa, atsogoleri amene atsogolera dziko lino, masomphenya awo, maganizidwe awo, mayankhulidwe awo nde amve kuyankhula kwa Saulos Chilima. Zimene timakhulupirira ifeyo zambiri nzosinthika. Muja ndanenera poyamba kuti. utm we are like eh, pace setters tabweretsa zinthu zatsopano mu kampeni chabe kapangidwe ka kampeni kachitidwe kake nkosiyana ndi mmene timachitira mbuyomu mmene zinthu zikukhalira za decent pano zikuoneka kuti olo tita- titalowa mboma machitidwe akenso akhalanso a decent yomweyomweyo zikhala zinthu zosinthika ndithu zikhala zinthu zonyadirika komanso tivomereze pano kuti communication ndiyofunika kwambiri so communication imayenda ndi age mukayang'ana ma high court umu anthu amene ali ma judge ma chief executive a makampani madotolo maloya mapolisi age group ndi imodzi yomweyi kuli kwabwino kukhala ndi mtsogoleri within that age group because atha kumvetsetsana ndi anthu around titha kutenga dzikoli ku level ina koma kuti tikhale ndi mtsogoleri amene age group yake majority sili pa dziko lapansi pano yayi ili, ili kumwamba ndiye timpase kuti atsogolere anthu amene ndi zinthu zovuta communication izivuta mapeto ake azingokhala pa anthu ena kumabwera kumanamiza dziko siliyenda bwino sayendesa iyeyo dziko aziyendesa ndi anthu ena so tili ndi zifukwa zambiri zoti tiyenera kuvoterera saulos chilima tiyenera kuvotera utm kuti dziko lathu liyambe kuyenda and ndili osangalala sinayambepo ndaona uh, anthu ma civil servants anthu a pa zintchito ma middle class atakhalapo ndi chidwi ndi ndale koma ndaziona pakali panopa anthu amene akuchikonda chipani cha utm ndi anthu ambiri amene akugwira zintchito osati anthu ambiri akulandira information kuchokera ena nditha kunena motero kuti yayi zikuoneka ndithu kuti ndi zosiyana ndi mmene zimakhalira m'mbuyomu pali zifukwa zokwanira zoti anthu asankhire chipani cha utm kuti chikonze dziko lino Chabwino, ili likhala funso langa lomaliza. Kodi anthu amene akupanga fund chipani cha cha UTM mukadzalowa m'boma sazafuna ma favour amene amachitika pa malawi zinthu zikayenda and ndalamazo zimachokera An- kuti kodi corruption ndi anthu vuto amene lalikulu tikupanga pa malawi kodi ndalama siyichoka njira ya- ya corruption iwe ku malawi sindikukhulupirira choncho chifukwa Ndinalemba tsiku lina pa Facebook kuti sina I have never enjoyed buying my own campaign material ngati mmene ndikunjoyera pano. Ku UTM kulibeko munthu mmodzi amene amachita finance. Tonse timapanga ma efforts. Ndikhoza kukuuzani kuti kufika mpaka pakali panopa. Mwina ngati ndilandire material ya ya chipani, mwina tinsalu timene tayamba kubwera. Koma tokha timapanga ma initiative kukayimba timadansi kukapang- kukagula matisheti mu limbemo kapena kukagula matisheti mu lilongwe mulundu nkukapereka kwa wanthu ndi mmene tikuchitira operate ku utm zandisangalasa kwambiri because it has made me become self reliant kwambiri politically because m'mbuyomo basi mind imangokhala yokuti "Ah, zibwera kuchokera ku ujeni komano zimachokera kuti zikamabwera kuchokera ku kwa anthu ena amakazitenga kuti pamenepo pamene sindimapaganizira Pa- panopa ndithu conscious yanga is clear and ndikamapereka t-shirt kwa munthu ndikumamuuza kuti t-shirt mwavalayi ndakhetsera thukuta eh ndakhetsera thukuta mukamavala muvale mosangalala chifukwa ndi chinthu chimene ndakhetsera thukuta so sindikudziwa ngati pali dzanja lina lake limene sindikuliona musa musamaone zinthu kuti kapena zikuchokera pena pake ndi well wishers ena adatenga magalimoto adaikapo ndi mmene ndithu Ndikakumbukira mmene adayambira achina Muluzi ndale zawo za matipati zinali choncho, anatengana anthu osiyanasiyana a mabizinezi kuika chuma chawo pamodzi kuyendesa chipani. Si kuti zikuchokera pena paliponse kapena corruption aa. Funso funso langali Honourable Lucius Banda ndinalifunsa chifukwa chakuti ndikukumbukira interview imodzi imene anapanga Dr Saulos Chilima. a, Hmm. ananena kuti alipo anthu ena ake amene akumathandiza chipanichi mm? anthu amene Hmm. akhoza kukhala mwina ndi amboma kodi ngati ali amboma akumazitenga kutiko ndalamazo kuti akwanitse kumapanga fund a political party kodi izi sichimodzimodzi kuguliratu msewu kuti awa akadzalowa mboma adzatipatse zakuti zakuti sindikukhulupirira choncho because ine ndikhoza kutsimikizirani kuti lero lino mmene kwachera pano ndalandira 50,000 kuchokera kwa ena ake kuti "Ah, amwene chipani chimandisangalatsa mugule fuel mukapange msonkhano ineyo sizikundichita kundidabwisa its quite common last week ndinali pa chikondi stopover apo paBa paBalaka market i just went for a drink someone just goes Lucius come kundipatsa envelope muli 100,000 mugule mafuta It- chinthu chikakhala kuti chinthu anthu achilandira akuchikonda amachithandiza sikuti onse ochithandizawo ndi akuba okhaokha aa mkutheka kuti even ku dpp komwe amanenera kuli anthu ena amene amathandiza tima 10000 tima 20000 eti thandizo kungonena ngati anthu timati tikati thandizo timaganiza kuti wabweretsa mabiliyoni koma tili ndi akaunti kumene anthu amakaponyako limodzi limodzi ndikukhulupirira kuti ndi thandizo limene a president ankachita uh, refer to si zoti abwere wina wake gulu businessman mmodzi ndiye basi ino azichita finance chipani chonse basi nonse muyambe kupembeza iyeyo ifeyo ku UTM zimenezo kulibe nde pa debate pepani pa, pa debate uh, honorable atupele Muluzi anawatchula president anu a Saulos Chilima kuti ndi munthu wamkwiyo anathawa ntchito kodi akazaso- akadzasankhidwa akhale mtsogoleri wa dziko sadzathawa malawi Ah, palibe ntchito imene anathawa chilima anthu amaona mosiyana pena tumaona malingana ndi pamene wayima eh? ayi mmene ine nthawi inake ndinkacheza ndi wina wake mzanga mzanga uja ndi wakumangochi ndi nditha kunena mmene ankayankhulira tikucheza pamene paja iye uja agula zakumwa tonse tikumwa ndi az- ndi anadzalandira foni kuchokera kwa munthu wina ake amene adakukongola ndalama ndi akundoza eti amwene soja eti munthuyo anandibwereka 50000 kalekale ndiye eti apapa akuti ndimbwezere lero uli ndizoona zimenezo in my mind i said kuti ya kuyenera kumbwezera koma munthuyo atigulira zakumwa apapa and mmene tikudziwira munthuyo tikamuwuza kuti eh ukuyenera kubweza asiye utigulira mowa pati yonse ithera pomwepo tinali force kungokhala kungoweramira pansi. So sometimes munthu umanena zinthu according to pamene waima, pamene wakhala, chimene ukuchita ndi mmene mphepo ikudutsira. Umatha kuona ngati anzako akulakwa koma anthu ngati omwewo mawa mukazawafunsa funso ngati lomwelo muzapeza kuti azaliyankha mosiyanasiyana. Nchifukwa chake popeza kuti anthu ena anayankhula statement 2014 yowanena anthu ena ake lero ali ndi anthu omwe aja busy nawo. Ndi ndale izi. Ndiye

M'Baibulo muja, a, mwana wa Farao akanapanda kum'tola Moses m'madzi n'kukamusunga kunyumba kwake, sibwenzi Moses atapezeka kuti walombola ana a Israeli. Ndiye pena zimachitika zina zake zolakwika kuti zina zake zabwino zichitike. Penanso Mulungu amene amatha kulola kuti china chake chosakhala bwino chichitike kuti china chichitike. Koma ifeyo tizingochita focus on chabwino chimene chabwera kumapeto kwakeko. Ineyo ndimangothokoza kuti whatever happen, thank you but we have utm which is a very good thing dabwino awona poluse zipanda ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera ndikudzoti kampeni wafika pa ndendende koma munandipatsani tumpata kuti mutiyankhule pano ndikuthokozeni kwambiri ndipo ndikufunireni kuti zisankho zanu zakubalaka muchite bwino ndithu chipani chanunso chichitenso bwino ndithu pa zisankho zimene zikubwerazi koma ngati pali uthenga wina lonse amene mufuna mwauze anthu musanapite mukhoza kuwauza ndithu ayi zikomo kwambiri ineyo ndithokoza kwambiri pondipasa mpata ndipepesebe kuti ah, zikanakhala bwino tikanakhala pa nyumba nkucheza bwinobwino koma malingana ndi mmene lili nyengo ah, sindikanakwanisa kuti ndikhale malo amodzi tereri panopa ndikufika mblantyre apa kuyankhulana ndili pazalewa ndikuthokozeni chifukwa chomvesesa ah, ambuye akudalitseni chimene ndimangofuna ndipemphe kwa mtundu wa malawi nchokuti Tasala ndi masiku ochepa ku chisankho, tiyeni zipani zathuzo tikazivotere koma tiyesetse ndithu tisunge mtendere kuti Malawi akhale wa bata, tisakhale ndi maganizo oyipa kapena kumenyana kapena zina ndi zina za violence zimene anthu ena amaganiza. Tiyeni. tichite focus on poyambirira tinali amalawi zina zonsezi nzobwera tipitirizebe kukhala ndi chikondi chathu kuti ambuye adalitse dziko lathu ndikuwafunira onse kusankha kwabwino makamaka kwa amene mukutijoina kumene pulogalamu yathu ya lero ndi macheza ndi honorable lucius banda ndiye akufuna ti- tima- titseke pulogalamu iyi ndiye akupereka mameseji koma ujeni zikukhala ngati network yavuta

kwa amene mukutijoina kumene pano pa friends connect malawi programu yathu ya lero ndimacheza ndi honorable lucius banda amene ali national campaign director wa chipani cha utm Ndiye kukhala ngati network ndi imene ikuvuta chifukwa tinafika kuti ati amalize ndi uthenga umene afuna kupereka ku fuko la Malawi ndithu kuti pamene tikukonzekera pa zisankho za pa 21 May. Ndiye ndiyeserabe kuti ndiwabweretse kuti titseke program yi ndithu.

Network ikukhala ngati yavutilapo ndithu pamenepo kuti timalize titseke program ndimafuna atamalizisa ndithu uthenga umene amafuna kupeleka kwa amalawi koma kwambiri ndikumene tinapanga program ija chimodzimodzi mmene ananenela achikulile a Hon Lucius Banda kuti zinakhala ngati zinavutilapo kuti akhale panyumba ndithu kuti program tipange koma anapezabe mpata kuti program tinapanga nde ndi ndathokozabe ndithu a Hon Lucius Banda chifukwa chobwela pa program yathu yalero Ndiye nditengenso mpatawunso kuti ndithokoze kwa nonse amene munandijoina pano pa Friends Connect Malawi kuti tivere limodzi kuti chipani cha utm chikukonzekera motani zisankho za pa 21 May. Kufikiranso madzulo ano mmene ndikhale ndi program ina imene che- ndikhale ndikucheza ndi a Juliana Lunguzi amene akuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party. Khala nafeni madzulo ano kuti tivenso limodzi kuti kuti chipani cha Malawi Congress Party chikukonzekera motani zisankhozi. Ndiye pakali panopa nditsazikepo ndithu koma zikomo kwambiri kuti munandijoina pano Friends Connect Malawi. tsiku labwino